mchaka cha 1828 shaka zulu anaphedwa ndi ma brothers dingane komanso mhlangana anambaya ndi mkondo ndikumuchotsa pa mpando king edward ya ku england inaperekedwa ndi mkazi wake isabella iyeyu anagwirizana ndi adani ndikumuchotsa pa mpando tikalowa m'baibulo yosefe anagulitsidwa ndi achimwene abisalomu anaukira bambo ake davide kunali kaini ndi abeli mukawerenge yeremiya 12 verse 6 banja la profeti amene linamkonzera chiwembu pofuna kumugwetsa ngakhale yesu khristu anatiuza pa luka 21 verse 16 makolo achibale adzakuphani ena adzakuperekani m'masiku osiriza dr saulos chilima was not innocent but he need justice ndizofunikira kwambiri kuti anthu amene akuchita testify ku inquiry azinena zoona tikudziwa ndalama ndi satana inampereka yesu tangoganizani arrangement ya maliro a kasambara kuphatikiza ndege yonyamula maliro anakoza ndaboma pa nthawi imeneyo amatiuza kuti state funeral koma zimene tikumva ku inquiry abale akwa chilima akuti ndege anabuka ndakubanja ngati sakudziwa bwanji osangokhala chete dziko lonse likudziwa kuti maliro a kasambara inali state funeral ngakhale bokosi analikutira mbendera ya malawi akuti kufufuza kunayimitsidwa chifukwa kunali chifunga inu asilikali amapangira training mu chikangawa ndi kaning'ina forest angalephere kusaka vice president mu chifunga akuti kumazizira matochi kunalibe Are we serious Malawi? The whole police and security agency kunalibe matochi ndi majuzi ogwiritsa ntchito ku Chikangawa. That is why timanena kuti it was a planned assassination. Negligence and contradictory statements were too much pankhani ya Chikangawa. Ndizomvetsa chisoni kuona achibale akuyankhula zoduka mutu ku inquiry. mpaka taona ena akukana kuti pasachitike kafukufuku pa imfa ya m'bale wawo ralph kasambara kukanako ndiye kuti chilipo chimene akudziwa they have to be investigated ndakuwuzani kale kuti 1828 shaka zulu anaphedwa ndi mabrothers dingane komanso mhlangana ndi amene anabaya mkondo ndi kulanda ufumu king edward wa ku england anaperekedwa ndi mkazi wake isabela abisalomu anaukira bambo wake kaini anapha mbale wake abeli yosefe anaperekedwa ndi mabrothers ngakhale yesu khristu anatiuza pa luka 21 verse 16 kuti makolo achibale adzatipha ndikutipereka masiku otsiriza and now tikunena nkhani ya Ralph Kasambara anangofa mwadzidzidzi anapezeka kulumu atafa amalawi akufuna kafukufuku chifukwa imfa imeneyi is connected ndi kugwa kwa ndege ku chikangawa there is no doubt about that imfa ya Ralph Kasambara close friend wa dr saulos chilima it was a plan to assassinate vice president ngati dziko tikufuna kafukufuku ndiye kubwera brother wake akuti kuti ayi musafufuze kukana kumeneku ndiye kuti chilipo chimene akudziwa amenewanso osatengera kuti ndi achibale they have to be investigated zimandabwitsa kwambiri kumalawi kuno munthu akaphedwa timachita kudziwa kuti waphedwa koma anthu samangidwa investigation imatiuza kuti precious kalonga stambuli anadyetsedwa poison mu december 2003 autopsy inafotokozanso momveka bwino kuti kalonga stambuli financial advisor wa bakili muluzi ameneyu anapotokola pakhosi anthu anampotokola pakhosi kumdyetsa poizoni anamwalira umboni ulipo koma palibe anamangidwa nduna folo ku mwanza umboni ulipo kuti anaphedwa mpaka mcp inayotcha galimoto pofuna kubisa umboni ndiye lero taonani malo amene panagwera ndege ku chikangawa panasalazidwa ngakhale chindege anachidula mapisi mapisi ndikumatinamiza kuti ayi zinthu zina munalibemo this is malawi dziko lomvetsa chisoni anthu amaphedwa umboni kumadziwika kuti awa anapha uje koma anthu osamangidwa Samora Machel anaphedwa 1986 pa ngozi ya ndege. Umboni ulipo kuti anaphedwa pa ngozi ya ndege. United Nations Secretary General anaphedwa ku Zambia pa ngozi ya ndege 1961. President wa ku Pakistan Muhammad Zia Haki anaphedwa pa ngozi ya ndege 1988. Dr. Saulos Chilima, it is not even a secret

komanso achiwiri wawo dr saulos klaus chilima and moreover timafuna tiwaunikire a Walter Nyamilandu kuyambira march up to may 2024 national intelligence inapereka ripoti kwa chakwera amene akuti saulos chilima ndi patricia kaliati anapita ku nigeria kukatenga mankhwala kuti aphe president dr lazarus chakwera ripoti limeneli amene anatumiza kwa chakwera ndi intelligence chief dokani ngwira anamuuza president akuluakulu a mcp anali kachipinda komata kuyambira marichi mpaka meyi 2024 amakambirana kuti saulos chilima ndi patricia kaliati akupita ku nigeria ndikumakatenga mankhwala ofuna kupha chakwera pamene amachokera ku south korea dr saulos chilima anali ndi pulani yotuluka mu tonse alliance ndipo anakonza msonkhano pa masintha ground mlendo wapadera pa tsiku la msonkhano anali kondwani nankhumwa few days later msonkhano sunachitike anachita ngozi ya ndege inu mukudziwa kuti ataikidwa m'manda patricia kaliati anamangidwa ndi apolisi pa mlandu wa treason akuti anatumidwa ndi chilima kupita ku nigeria kuti aphe chakwera nkhani imeneyi siyobisa ndimadabwa ndi amalawi zinthu amaziona zikuchitika ndiye ndikumanena kuti ayi tikufuna iweyo bakili muluzi tv ukaperekere umboni kodi inu kaliati sanamangidwe the answer is yes a mcp anamanga kaliati ndikumanena kuti anatumidwa ndi chilima kupita ku nigeria

matemu a upulezidenti pakati pa anthu awiriwa a president dr lazarus mccarthy chakwera komanso achiwiri wawo dr saulos klaus chilima
kodi ndi zoonadi kuti a kaliati anapitadi ku nigeria kukatenga mankhwala kuti aphe purezidenti tiyambire pamene timapempha a commission of inquiry nkhani imeneyi mukuidziwa A Kaliati mlandu wawo udakali ku khoti wa treason. Ayitaneni kuti afotokoze mbali yawo chifukwa a Kaliati sotu amatiuza kuti Chilima anachita kuphedwa. It means akudziwa chimene chinachitika. We need to understand those things clear. This is our last inquiry. Sitisekerera kuti pena pake patsalire then enaake apeze chochita. Next time wina adzaphedwanso pa ngozi ya ndege. we need to prevent these things right now pamene intelligence ya malawi congress party inamuuza president kuti vice president akupita ku nigeria kukatenga mankhwala ndi pamene panayambira plan yofuna kumupha ayitaneni aja anamanga kaliati kuti afotokoze mbali yawo potero mudzatha kumvetsetsa chimene chinachitika kuti ndege ikagwe ku chikangawa zimayi uja amene amazungulira ndi kakilipi akuti mwali amafotokozatu kuti ayi achilimawo ndi akaliyatiwo amafuna kupha chakwera musazitenge simple zinthu zimenezi because zimenezi zimachitika kuyambira march up to May 2024. Chilima anaphedwa pa 10 June 2024. Komanso brother wake akasambala akuletsa kuti imfa ya m'bale wake isafufuzidwe. That is nonsense. Amene isafufuzidwe amene chifukwa achibale amenewa don't trust them. Ndakuwuzani kale kuti Kaini anapha Abeli. Shaka Zulu anaphedwa ndi ma brothers. yosefe anagulitsidwa ndi ma brothers abisalomu anaukira bambo ake davide ngakhale yesu khristu anatiuza pa luka 21 verse 16 achibale adzakuphani ena adzakuperekani m'masiku otsiriza akuluakulu history is the best teacher